tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano ndine brian banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya times exclusive amatipatsira mapulogalamuwa

mlendo wanga mpulogalamuyi ndi bambo mike chilewe ambiri a inu mukuwadziwa ndi aja adali ndi Mike's Trading ndikulandireni bambo chilewe kuno kumudzi kwa nkhonya Yes. Ah, tiye tiye tiye chikumbu Tiye Chikumbu.
senior chief chikumbu Eh, chabwino eh. kuno kumulanje Ta- takupezani kumudzi kuno zikomo kwambiri bwana brian chimene takupezerani nchakuti tinamva kuti munasamuka ku blantyre kuja yes mukhala kuno ndene nakhala ndi chidwi kuti aa ankolo awadi sindikuwaona mtauni zoonadi chinachitika nchiyani
uh, brian mm. bizinesi ya ku malawi uh, imakumana ndi zochitika zambirimbiri yeah. choyambirira mwina ndinene mwa ine ndekha yeah.
kunena kuti bizinesi yathu inavuta kwambiri okay.
yeah.
uh, bizinesi yathu itafika pa piki inaoneka kuti zinayamba zolowa mukudziwa vuto lathu chifukwa muna- malawi muna- munafikapo Eh, tinafikapo aye tinafikapo zona munalitu ndalama ndi zoona akulu anga tinafikapo eh. Eh, koma business ikafika pamene paja mtundu wa malawi ambiri sakondwera let me take you to the scenario where kulimbi kuja kumene kuli mashopu achimalawi Yeah. ndi mashopu achimwenye Yeah. mudzaona kuti anthu akuda aja amalawi amakalowa ambiri yeah. mwa anzathu aja yeah. olo ukhale kuti iweyo mtengo wako ndi wabwino they, will still, they are still forced do you know why mm. national anthem njala nthenda nsanje mm. timamvesedwa kuti anapita kukafinya bizinesi yathu kumene inkachokerako kuti awawo tithane nawo amene wawo munayambana ndani bwana bright mm -hmm. bwana brian mm -hmm. siso kuti uyambane ni munthu i'm saying kuti ukamakula tidya satana tomwe sitingationenso tinato koma osatiso tizimpatsa matama satana anthu achimalawi Okay. amakhala ndi nsanje chifukwa cha national anthem ichi Okay. ndimafuna nditapempha pakanakhala mwayi mwina a parliament iso akanayisintha national anthem ichi kuti achotsemo za njala nthenda nsanje okay mawu amene atachoka dziko la malawi ndilotheka kuti lingathe ku- ku- kulemera kwambiri akuti kwa- ku israel umene timamvera posachedwa tamva amene akupita amalawi waya ku israel amanena kuti to the jews first yeah. and then to the gentiles yeah. later yeah. koma kunoko is to the gentiles first mm. and to the jews later or even kuti upite pa msika ukayang'ane pamene akugulisa ma Burundians ndi ma Rwandese ukapeza kuti anthu achita kuima pa mzere ati akugula nyemba za m'Burundi yeah. pamene nyemba zomwezo Mmalawi alinazo pomwepo mm. sakutani mm. zimene zonse zikutichitikira ife kwambiri chifukwa choti timapanga mabizinesi athu ndi makampani akuluakulu Okay. anayamba kumapita kumeneko kumakapanga kuti ah no ichi aiya ichi aiya ichi aiya Nda- mpaka nda- kuti nda- kukufoola ndani amene ana- ana- an- amachita zimenezi Ah, sinditha kutchula mayina Koma- dala koma alipo ndani alipo alipo kuti amene akutionera mwako akuona akudziwa kuti hey, satitchule sindikutchulani chifukwa cha ulemu koma zimene zimachitika timati mwina make ti- tiyerekeze ifeyo tinali ngati sister company ya, ma- ya toyota malawi Okay. timapanga ma truck bodies and the like Yeah. ma truck bodies athu amapita ku ilovo ndi ku escom Okay. akapita ku escom chifukwa kuti ndinagwirako ntchito you'll find kuti they pinpoint a lot of mistakes ayi chiya ayi chiya mpaka toyota malawi was forced kusiya kupangisa ma Hino ku toyota ku Mike's Trading kumakapanga ku south africa it means one employment ikuonongeka yeah. two forex ikuonongeka yeah. you know what happens truck ya ku south africa yabwera Escom they are, they are taking it and they are saying this is a truck tampa amene later on akubwera ku Mike's Trading kumanena kuti anaiwala kuika getsi la reverse getsi la reverse mpaka angaiwale iwo sangaziwe amene amapanga mm. mabodi oti mm. magalimoto amapangidwa koko yeah. kuti reverse light sangaikire koma chifukwa kuti ndi azungu ndiye kuti no problem

so imene inali nthawi ya ya ya ya DPP ya Peter so Mutharika.
eh ya Peter Mutharika Imene mukapeza business. eh imene tikapeza So, atabwera- Eh, a- a- atipeza tikupeza business kumeneko a UDF A- a- takhala tikupeza business Okay. a PP takhala tikupeza business Okay. a Bingu takhala tikupeza business Yeah. koma kumapeto uku
kumapeto kwa nthawi ya dpp yes ndikumene kumaoneka kuti kuma escom ndi ma water ayamba kufinya kumene kuchako now ngati iwo aja ali big client ngati afinya kumene kuja ko what do you expect koma kufinyako m- m- chidachitika nchiyani kufinyako is either they could come and say as far as we're concerned tisimpatse business yeah, but I, because I thought, he's not toeing the lines. I, I thought uh, in, ndi Mulomwe. Ndiye ndikunenatu kuti Brian, uh -huh. not only Mulomwe, uh -huh. we were seven Lomwes that created uh, Mulhako wa Lomwe and I was one of them, the okay. pioneers. Okay. So mukamakamba za Mulomwe, uh -huh. ineyonso ndi bona fide Lomwe, ndinabadwa Lomwe, ndizafa Lomwe, sindingasinthe koma chifukwa choti sindimapezeka m'magulu. Oh.
Ehe.
Sindimapezeka m'magulu. nde iweyo magulu magulu an- achani a- an- andale achani boss okay Eh.
kapena mwina simunkapereka makobidi Ah, zinene kuti yes sindinkapereka Ndi pamene panayambira mavuto. mwina pana- pamene panayamba mavuto kapena China- chinachitika nchani kuti musama- musamapereke ndo- ndo- si ndalama zija zimakhala ndi ntchito nthawi zina nthawi zina ndi ndalama zija zimakhala ndi ntchito so sikuti ukakhala pa business ndiye kuti uzingozigawa mmene ungazigawire ya Okay. ukuyeneka uzichita time kuti lero mwina maprofit ndikhoza kupangako apa pang'ono lero ndizilowera uku. koma mbuyo momwe munkapereka yes i was doing ku- that ku dpp not ku dpp as such koma ndinkapereka Okay. kwa aliyense Okay.
eh, aliyense amene ankabwera kuzafunsa kuti simungatithandizepo even ana college Okay. ena ochokera ku Phalombe osati kumulanje kokha Okay. yeah. ena north ena central i was giving them i was sponsoring a lot of activities we were even the first to sponsor the media uh, trophy which was social football Yeah. and, and whatever Yeah. the med- med- media trophy so, so chinachitika no kwenikweni chifukwa ndikumva kuti akuti mudali, mudali ngongole ku banki

and munakatenga 100 million ku Yes, banki ku banki.
kuti mumangire timalizitse kumanga munali mutayamba kale kumanga eh, tinali titayamba kale kumanga inali pachani ndipo? inali may- maybe pa 60 Okay. timalize Denga kumanga. mutayika. denga titayika Okay. koma tipeze mwina mafenicha ndi zina zotero Okay. now hotel ija isanayambe kupanga operate the bank demanded in a meeting in a credit meeting kunena kuti we are expecting kuti month end muzitipatsa ndalama okay mu- mu- mu- mu- mutandifotokozera bwino mukumanga hotelo yes yafika kuti 60 yes ndiye mwanena kuti tidzafuna mabedi tidzafuna Zina furniture, zotero. ndiye tikatenge ngongole yes timalizenso ku 40 percent Okay.
okay chifukwa ndi kuti zambiri zinali zisanatani Yeah. sanamalize so muna- mu- mwakatenga 100 million kwacha yes ku Okay. bank Yeah. now the bank tatenga lero pa 1 Yeah.

munabwereka ngongole 100 million 100 million yes ngongole ija inapezeka kuti yafika ati yafika 1 billion which means kuti interest yokha ndi 900 million kunja kuno sizitheka zimenezo mr brian if you go to the bank and borrow money mwakongola 100 million yeah.
ikangofika 200 million cut off nanga si kuti ndi double imene that's double yapitirira katapira ati amadula koma ku Malawi kuno they celebrate your failure so they insist to go ahead cholinga choti alande akapatse anzawo alitu ndi anthu awo abanki aja do you know that mm. yes some of them are boys for king kingfishers that you have to know mm. they are actually existing i'll not be calling their names but they know kuti iwe mike wandionatu iweyo ndikukuona iweyo ndi- ndi kingfish wa awa kuti kuti akupatsani ngongole ikhale ngati chingwe mufe nayo eya tikafa nacho iwo atenge ndiye amakagula mokuba

to their countries. As a result, Malawi is grappling for failure to employ people. Oh iyayi kuno anthu sakulembedwa ntchito pamene ife tomwe eni ake yeah. a dzikoli yeah.
taononga. So pamene tikutsekula yes. tikadasiyabe kakota kena yes. kuti mabizinesi Amalawi azipanga izi Koma Mr Brian I can challenge you kunena kuti mukachoka pano mukalowe mipando amene mulembedwa construction Chinese construction company kapena chanchan construction company mukapeza they are doing their own welding kale they were getting it from people like us Aha. we were employing Malawians Yeah. we were paying whatever was supposed to be paid Yeah. but now it's cut off

Did you service that loan? Yes, we did service part of it. Ndipo sikanakafika 100 1 billion. Nkumana kuti interest yokha 900 million. Sizona Mr. Brian. Akuti kumakhalanso ma double interest.
Oh. Koyambira kwa mwezi interest, komalizanso interest. Zonse zikuchitika and a Reserve Bank akudziwa. And boma likudziwa. But they are just watching. Da double ja?
Double interest.
Ngongole yomweyo?
Yes.

atatenga hotelo imene mmamanga yes sizinakwanire akuti sizinakwanire yeah. ndiye anabweranso nkunena kuti ndanena kale kunena kuti amati ma, ma property akumudzi yeah. ma area ena yeah. amatchula kuti ovuta kugulisa okay kusonyeza kuti iwobe amakhala ndi interest kuti azalephera tizagulisa okay. akuti ndi ovuta kugulisa nde ndimadabwabe kuti ah, ovuta kugulisa nanga si umayesa ndibweza ngongole yeah.
ndiye kuti ukalephera zavuta kugulisa nde anakayisiya anakabweranso kuzatenga kuti titenge security ya Mike Selling as as a group ngongole, as, ngongole yomwe ngongole yomweyo and ikukava kale yapamalopo yeah. mabuilding achita certify kuti mabuilding akhoza kuzipanga kava okha yeah. komanso anyamuka nkukanena kuti tikufunanso Mike Selling ikhale pamenepapo kuti in case this one doesn't sell tizatenge Mike Selling now this one is sold but they still came to me to say tafotokozani pamenepo mwati china china ndiyani ndikuti uh -huh.

on top of the 100 million okay, which so was 1 billion so which is 1 billion which which which, is, hotel, which is in writing koma eh, koma hotelo ikan ndalama zimene zogulitsira hotelo yanu zikadakwanira kuchita cover kwambiri ngongoleyo pamene tinalipo uh mhm.
-huh. pamene tinalipo Mr Brian yeah, yes. tinalipo ndinati inali 400 chakuti million and ineyo mmene nimabweza napita na kapeza ena kuti atithandize to bail out yeah. we invited a risk manager credit risk manager from that that bank yeah

So, without putting blame on them, I failed. I'm not a failure, but I've been fa- failed by the system. tichirenso kachichewa pang'ono Yes. for our chichewa audience Yes. tikuchulutsa chizungu
ena abe amanena kuti inuyo anko mike Yes.
Bambo wako.
ngakhale kuti munali ndi ngongole inde komanso you were living lavishly thanks very much maholide ku america zona ulendo wina munapita ku america munakabwera ndi chigalimoto mtauni monsemu anthu kudabwa kuti- Zoona. kuti akuti- akuti chili- chilinkoni zona chifukwatu inu abambo yeah inu- cadillac escalade I'm, i'm a man of taste i am a man of taste You are a man of taste. and i will not change You are a man of taste. Yes, I'm a man of taste.
Yeah. Ndiye ndiye ndi- ndikunena kuti Yes.
ndi ndi your appetite for zinthu zabwino. Ndalamazo zikanakhala Zikanakhala ndimazibalansa. holiday ku Dubai.
Ndiye kuti banja lonse mwanyamula ku America. Dzimagalimoto dzopuma. Ma- Mati ma Cadillac. Cadillac Escalade. Eh, ndi- Ndimakumbukira ina- inali Inalipo yofira. imodzi yokha.
Eh, Yofira. Yofira imasintha kala. imasintha colour eh kukamada imakhala blackish masana imakhala brown it is known as black cherry not black as black color but black cherry i love you know what let me tell you one thing ndikuuze na chimwene anga brian ineyo mhm. ndikafika mtawuni muja uh-huh. kukachokako blantyre sports club sinafike country club sinafike oh. mulanje golf club sinafike sono mmati ine ndizizipepesa bwanji ndimayeneka kumazipepesa chifukwa ndimagwirira ntchito ndiye kuzipepesa kwanga ndimakonda magalimoto okongola ndimakonda kuti nditenge family yanga osati girlfriend ndikacheze naye kunja sindine bambo wabwino zimenezo si ndiye zi- zi- zimene zimaononga ndalama Iyayi. Chifukwa- chifukwa ena akuzonena kuti inde kuti ngongolezi zi- zidafika pa khosi yes amfumuwa yes komatu amfumuwa eh ndi okonda zinjoyi mtundu wonse iyayi mtundu wonse iyayi ayi tikatero ndiye tilakwisa amfumu asakonda zinjoyi ayi koma zioni zikamalowa nawonso akuyeneka kuzipepesa ndiye ndimakuuzani kuti mr brian tinakambapo kuti even mundegemo ndimakwera ku business class do you know why usiku business class ija amati ku economy class nonse mumakhala ndi ma TV anu kumaonera yeah, aliyense yake yake mukuziwa yeah, inuyo yeah, yeah. eh ku business class kuyaso kumakhala chimozimozi koma anthu aku business class sakhala business manager yeye amasegula laptop yawo ndikuyamba kugwira ntchito yeah. ndiye chimene mumapitako chimene mumapitirako si sukulu koma chimene mumangoyang'ana kuti awawo awawo tikuwavuta
olo president trump wa america analephera business kangapo yeah. koma chifukwa chakulephera kuja zinamupanga kuti aphunzire kuti okay ndimalakwisa apo ndimalakwisa apo ndimalakwisa apo therefore ineyo kukanakhala ku west africa ngati nigeria ghana Yeah. mabanki akanathamanganso nawo kuti amene uja ndiye graduate ofuna timpatse ngongole chifukwa kuti akudziwa kuti akapanga zachibwana izo ndizo zimene timaona ngati zachibwana Yeah. ndiye kuti alephera

repossession okay. sikuti akupita nanu mukhoti chifukwa kuti mwawauza kuti alanda ya okay. mawu oti repossession means abanki alanda chifukwa kuti ngongole sunatani sunawapatse yeah.
alanda hotel okay.
ndiye akubweranso kuti alandenso my second ndiye mwamwayi tapeza client tagulitsa ndiye anatengakonso the chunk
then nyumba ya ku blantyre nayonso chimodzimodzi nkhani yake yomweyo banki inanso imeneyonso so ngongolezi zinalipo ziwiri ngongolezi zinalipo ziwiri uku 100 eh? yes kwinaku kwinakonso about 100 ndizimene ma- zo- zo- zo- zokanjoyera zimenezo iya Zo- zokanjoyera- zokanjoyera ku Dubai. iya mr brian Ehe.
sizokanjoyera kodi inuyo simapita pa holiday ine ndimapita kuholide Tsopano? eh. tsopano ndiye kuti kungokuonani kumeneko tinene kuti basi abrian abwera kuzanjoya Oh, kapena ndingofunsa funso okay. mmene inuyo zanu zayenda ku khoti kuti mupita ku holiday ah, ah. inu mukhaliketu ayi ndinatakhalika ba
moti mupita ku holiday iya inu mukhalike kunena kuti eh, eh, eh. annual holiday yeah.
wapanga panga zako umayeneka ukazipepesa kwapumako pang'ono nde you have choices koma inu mumadziwa yes mumadziwa kuti ndalekeza ndili ndi ngongole ku bank achimwene ndimapita kukagula katundu ku ku China yeah mboni anyamata amene amagwira ntchito ndi ine Yeah. ndimatha kutenga 10000 dollars ndikupita ku china Yeah. ndikukapeza kuti anthu aja andipangira chilichonse yeah as a client Yeah. andibukira 5 star hotel anditengera ma transport chakudya akulipira okha ndimabwereratu ndi 8000 dollars nkuzabweza ku my savings so musangoona kuti munthuyo amapita kwakuti kwakuti amakanjoya iyayi oh, ah, ah. oh. no no no i'm very shrewd Oh. Pokhapo ndiye sindingakunamizeni. Iwe very shrewd.
Very shrewd.
Nanga ushrewdness sudaoneke bwanji mpaka munthu ku- kumulanda kumulanda hotel. 900 million ndikanatenga kuti interest ya 900 million ndikanatenga kuti siandigwira khosi siandigwira apa Izo zoona.
business ayigwira hotel bank isayatani yagwira amakagwira bank ija amakagwira business ija kuti ulephere kuchita service maloni ndi amakafinya banki ija kuti umulande ameneyo chifukwa zimene zinandichitikira zimachita kuoneka kuti izizo si za normal I'm telling you kuti ndinali ndi kalata yonena kuti amayikiwo tiwapatsa ngongole imene ali ndi inuyo mutivomereze kuti titenge ngongole imeneyo tibweze akuti sanalembepo date yochita settle si zinali zoti angoyimbirana mafoni monga mabanki yeah yes O, i- ina ima- ina- ima- ima- imachita settle ngongole yanu inali banki banki ina okay tapita kukapanga approach bank ina kuti ah ife tafika apapo eh, akhoza kutilanda katundu atilanda katundu mm.
ndiye timafuna kuti mutithandize la okay they looked at it and they said ah, this is a viable project tikupatsani Mike ndiye tilemba nkulankhula nawo so twanzawa mm -hmm. mm -hmm. nkuvomerezana credit amati risk credit manager whatever mm -hmm. nkugwirizana mmene mujamu ku Mbindi kuti ah basi tilembeni kalata ndikulemba kalata ndili nayo kope nkupita nayo ku banki uja a banki akuti

Unfortunately. Kodi simuopa simuopa ngongole abambo? Eh ya ya oh sindiopa ngongole. Ayi, ayi sindiopa ah, ngongole. Nanga kuli bank kuli bank ina kuli 100 million. Ndiye business yoti imene.
Ndipo mukatenga tsiku lina.
Ndiye business imeneyo. Mu business uh -huh. umaphunzira kuti kodi ndikapange chimene chingaombole ichi n'chiti. Ndiye oh. umakatokosa ichi uh -huh. kuti chipange bailout ichi. Oh. yes so sikuti ndikanangonena kuti oh basi ndingosiya basi mwakuti mwakuti iya ndinayeneka kupanga service kuti gap imene tiyipange chifukwa yoti by then timakhala tikudziwa kuti tikhala tikumaliza aja atipatsanso allowance grace period yoti timalize mwina one year and then start paying which meant kuti we were going to get a softer loan from this new arrangement thats why tinanyamuka kuti ah, mwina tikapange Nde izizo ma- ma- ma Cadillac adapitanso kuti magal- magalimoto opuma ah, ma Cadillac tinapasana oh. yeah, eh.
basi Eh, basi ma Cadillac galimoto zonse zija munkakwera mtauni Ayi, sinanga sinanga ma loan ajaso amalanda so zinthu nga zimene zonse
mpaka magalimoto a Brian inuyo pamene muli inu ku ttv ku mukazafika kuti mufuna musegule kaya ttv sinanga ini ttv mukazafika kuti mufuna musegule ttv muzapeza kuti makamera ngati awa simungakwanise kugula ndi ndalama That's right, yeah. you be forced to get a, a, a facility Eh. to buy better cameras because yeah. pomati inuyo mukuchita graduate mfuna msegule yanu mm -hmm. by now you know kuti ah, kamera isichita bwino yeah. iyi imatentha mofulumira therefore ndikagule ya mtundu wakuti chifukwa or even mayedio acho azichita kuyang'ana chonchi chifukwa imeneyo ndi imene ikathandize yeah. you cannot buy it from your pocket okay.
yes a, eh, a, eh, a, eh, trump anachita kulemba kuti billionaires use other people's money tichite break pang'ono zikomo kwambiri Tibweranso posa tathokoza kenako. kwabasi
Wow. I think Kate Beach looks amazing in the girl.
Today,

iyi ndi programu ya times exclusive ikuuluka pano pa times television ndili ndi bambo mike uh, chilewe amene adali mwini wake a uh, kampani ya mike's trading Kodi mwati company imene ija imapanga imapanga chani Mike's Trading? Mike's Trading inali company imene imapanga zisulo mm -hmm. kuzidula nkuzipinda nkuziotcherera kupanga ma product olekana lekana tinayamba okay. ndi ma window frames ma door frames yeah. kenaka tinachita graduate nkumapanga ma billboard amene mmaona munsewu muja ma billboard yes kenaka tinakalowa kupanga nawo ma truck bodies imene ili ngati kuti uh, inali ngati yochitidwa ndi anthu a- makampani akuluakulu a azungu Yeah. ife tinali amalawi oyambira kukagula mashini ngati mashini amene amachita azungunso Okay. kuti tikhale nawo mashini amene kumadula mashini aja nkumapinda kukhala ma door frame Okay. kukhala ma truck bodies ma ambulances magalimoto a polisi amaona msewu Okay. timapanga ku Mike's Trading Oh. kuzera ku toyota malawi okay yes amakupatsani contract ndi yes, ato- atoyota malawi Aha. eh, kuti ti- kuti ti- tikumane ndi mastandard awo zinatengera kutenga anyamata athu kupita nawo ku south africa kumene kumapangidwa ma truck bodies ena Yeah. a toyota omwewo Okay. Ah, kuzera amati toyota tsusho Yeah. the head office ya africa Yeah. yes anatipanga assign kutenga anyamata athu ifeyo kwalipirira ndi training yonseyo kukapanga ku south africa kuti aziwe kuotchera kwa ma bodies ndekuti ma truck bodies aja timayamba kumapanga ndife a mike's trading mm-hmm. yes mmapanga ndalama timapanga ndalama yes ndipo inu mmoyo mwanu mwa- mwagwira ndalama nkoma achimwene ndagwira ndalama inu mkuziwa tizichita kukumbusana pa nthawi imene mumavala ma- mashati olemba ah, Mike. eh, mike eh eh ndimakumbukira eh kwambiri timavala mashati olemba mike apa mike chawo cha, cha tayi mike Eh, ndikunena kuti sindimasewera kwambiri malo amene mukuziwaja sindimapezekamonso kwambiri sindikunena kuti ndi malo achabetu iya ineyo ndinali antisocial so chifukwa ndinali antisocial ndimatha kusunga kandalama kokwanira Yeah. kuti nditha kuzipepesa ine ndi banja langa Oho. mwaona Ndiye mmadzipepesadi.
ndimazipepesadi koma moyenereratu mwa muyezo wake Osa- maonjeza Iya, ah, pamene kuti Brian wakapisa. maonjeza kwambiri. Iya, chimwene anga. Maonjeza Iya. kwambiri ndimagwira ntchito ineyo Ika- mpaka mwina nthawi zina imatha kufika mwina 24 hours tikugwira pale Yeah. pamene pachi Yeah. munthu amene asazipepesa Ayi, amene- amene akuyeneka kuzipepesa koma inuyo akunja inu ndi amene ma monday coaches inu ndi amene mmaona ngati kuti munthuyu akuzipepesa kwambiri So nyumba adatenganso a banki ku Blantyre. Yes.
And mudapezeka kuti mulibe pokhala. Yes.
And siku lotenga nyumba imeyo ndiye zinali za chisoni kwambiri. Tafotokozani.
Uh,
a banki anabweresa security company yake yovuta kwambiri. Mm -hmm. Nkumatenga katundu wathu malo mumsiya panja apa akuti akutichosa mnyumba pamenepo. Yeah. Amakaponya panja pa gate kumachita kuthyola katundu. Uh -uh. Eh, banki yagulisa kuti nyumba nde ikutichosa mnyumbayo yeah. ndikukatenga security company yovuta kwambiri primitive tinagula madzi ngati lero a 20000 mwana akulira wa mmanja akummana kuti sangamwe madzi amenewo si awo onse atuluke panja katundu amathyola kumakaponya panja malo moti truck ikanalowa muno kaya ndi ya glens kaya iye ayima momwe apamsikawa mm -hmm. anyamule katundu awo a mike azipita kumulanje koma a mike amakaponyeredwa katundu msewu mache kukhala kuti malaya awo aja olemba mike's aja anthu awa- awapeza atawulukira apa nkumatola Zimene zinachitika mdziko muno. zimene zachitidwa ineyo kukhala ngati kuti ineyo ndi wa dziko mwina la burundi kapena a- rwandese akuthamangitsidwa kuti mwina ampeza nzina zake zosakhala bwino kuti akumthamangisa kapena iye wapezeka ali mutawoni malo mokhala kudzaleka zanichitikira mwinanso burundi amachitidwa ulemu koma ineyo katundu wanga amatengedwa ndikumakaphwanyidwa panja paja pa geti ati akuchosa nyumbamo akufuna kuti nyumbayo atenge ena ake amene agulawo sakadakupatsani mpata kuti mutuluke pa- kapena mwina kapena adakupatsani ndiye simudatuluke ayi panali injunction imene timakambirana malinga ndi mmene zimayendera zinthu zimenezozi Okay. alright Yeah. ndi akuti atachosa injunction ndi anapanga zoti ife osamvanso ndi tsiku lomwelo kubwera malo moti akanatha kunena kuti "Ah, tapindapindani matresi Yeah, anu yeah. muzachoke muchoka mkucha Yeah. ndichonde twete eh. koma iyayi atatenga injunction a- a- achosa injunction therefore ife sitamvesa ndiye kunali kutenga katundu ndikumakamponya panja pa gate tinawo even mavidiyo zimene zimachitika pamenepa anthu anatepatepa tinawo umboni umenewo kuthyola katundu odula mmene mwandinenera kuti ndimagula zinthu zodula even mnyumba mwanga uh, brian mnyumba mwanu ndesi mnanisana bwino ayi Ndizakuonetsani ma picture mukaone table imene ndimadyera. Ndimanena kuti ine ndimagwira ntchito ngati kapolo Yeah. ndiye ndimafuna ndidye, ndigone ndi kuyenda ngati mfumu. Oh. Yes. Ndiye munali ndi katundu ndu. Ndiye ndinalinso katundu wovuta kwambiri mnyumba. Mmene imaonekera a Cadillac pansewu ndi mmenenso mnyumba mwanga munalili.
Koma zogula moyenerera.

so si- ndiye kuti mukanena kuti Yeah. zogula ndi ngongole Yeah. zikhala zovuta kuti zikhale choncho Zoona, i mean yeah. I, I, i built the hotel yafika ku 80% kumene ndikupita ku bank it means kuti ndimagona pankeke ayi ayi mumamva bwanji uh, uncle mike yes mukamadutsa pa nyumba imene inali yanu mwina hoteloyo si mwati ili mu- mulanje konkuno yes mukamadutsa pamenepopo what comes in your mind mukaona kuti zinthu zinali zanga ndaziluza mmamva bwanji munthu? Ah, chimene nachita ine ndikuwuzeni chonchi munthu ine even that time ndinali opemphera kwambiri

in a bigger way chifukwa nthawi iyo yandipatsa kuti ndinene kuti ine ndikumazitchula kuti si- kunotu sakundidziwanso dzina kuti mike chilewe akundidziwanso dzina kuti yobu wa bible the job of the bible amati yobu eh.
yobu anali olemera kwambiri Yeah.
koma anasauka chuma chache tikhoza kunena chinatengedwa ngati ndi a banki chifukwa anali a satana ndi anatengedwa ndi satana Zabwino. ndi koma mulungu ananena kuti yobu yekha osamupha Kutoko inenso Mulungu wandisiya ndi cholinga. Ine ndinalimba mtima kunena kuti sindizipha chifukwa Yobu amene ndikumsatirayi Mulungu anamkwezaso. So ndili nazo zonena kuti chifukwa ndinapanga izo, ndinamanga church, ndinagulira mipando iyo, ndinathandiza ana a sukulu awa, ndina, Yeah. amenewa akundipempherera. Akuti nthawi imene mudali olemera kwambiri munamanga matchalitchi akulu kwambiri kwa basi Ndi chifukwa amene- ndinkafuna kuti uthenga wa mulungu Ndi anthu ukwaniritsidwe amene akupemphererani.
anthu amene amandipempherera Yeah. ndipo anthu amenewo aonesa chikondi panopa anabwera kuzandiyendera kwa basi mpingo wathu unabwera kuzandion- kuzandiyendera in a bigger way ndipo ndinayamika kumwamba munapereka zindalama ku tchalitchi inu uh, Mr. Brian ndimagula galimoto double cabin kumpatsa m'busa wathu abusa ife sitingamakwere cadillac iyi, inu mukuyenda pansi galimoto yanu iyi mzikwera imeneyi kapangeni licences tachitapo zimenezozo yeah, my, my question was kuti mumamva bwanji mukamadutsa pa zinthu zimene zinali zanu mukamadutsa ngati pamene panali Mike's trading pa- Yes. pachitawira pa. Yes, yeah.
kapena pamene panali hotel kamene kumene kunali nyumba yanu Yes. nkumaona kuti ah, ah, zinthu zidali zanga I, I, i just wanted to hear yes. from you chimene ndikutanthauza ndifunanso ndiyapange encourage malawi Yeah. ineyo ndinachilandira kunena kuti zinthu zachitika but this is not the end of the world chifukwa cha yobu nantchula uja Okay. yobu uja uti atakhala chonchija anazalemeranso chifukwa cha chiyembekezo chimene chocho ineyo mike chilewe Yeah. yobu walero inu a brian munangokula nkumva kuti mumalalikira nthawi inake Yes, yes. mumamulalikira yobu anatani anatani koma simunamuone Yeah. kuti kumene mwabwera inu kumulanje kuno mwachita mwayi mwazamuona yobu wamoyo having gone through this Yeah. patch Yeah. yovutika Yeah. akuti yobu ananyamukanso ndiye ine imene ndikuyembekeza kuti mr brian mugaza kuti munyamuka oh yes and you're not going to stop me brian this time around if you stop me ndikumenyani chifukwa ndili serious ine zondikhudza bwanji ine zondimenya zikhudza bwanji ndizikuonani kuti mufuna mundiyimise inuyo ine ndo- alipo amene muli naye kumtima pano koma angodziwa Angodziwa. angodziwa kunena kuti ulendo uno sitikutha kumuimisa mike adzukanso eh mike adzukanso ndipo mu zina la yesu mike adzukanso mukuona a- a- a brian bozo uwu eh a brian mumve zimene simunalakirepo Yeah. bozo uwo ka space kankakang'ono apapo Yeah. koma ayikapo bozo yeah kuti anyamule pila imene inyamule Yeah. space iyo ili yeah pamwambayi yeah nanga thambolo waliyimika bozo wake ali pati inu simuzoni ni mulungu Ni amene Mulungu, chifukwa yeah. chimitchi chikanagwa nanga malo ngati awa ang'onong'ono yeah ayikapo bozo kuti agwire Eh, chimene chabwino, eh. okay kuti roof Bo- isachoke bo- bozo.
isachoke lisagwe inu kwanu mumati chiyani pilala pila yes Eh, pilala yes pilala. pilala in english Eh, eh. pila pilala yes pilala ili apa kuti ingogwira ka space kakang'onong'ono Yeah. koma mukayang'ana mitamboyo yeah inu munamva kuti ndege yakola bozo kapena pila yagwa koma munamva kuti thambolo lagwa akuligwira ni ndani amene akuligwiralo ndi amene ndikumuyang'ana ine ndipo ine ndikukulangizani lero amalawi chonde muti mundiona ndikudzuka Muzi- chanu- kwanu kungokhala pemphero akudzutseni ndi mulungu mulungu pondipasa and brian Yeah. anandipasa solomonic wisdom okay yes and great health sindidwaladwala Okay. and i'm proud of that ndiye kunoko mumatani kumulanje kuno kunoko ndinankhala ngati kuti ndili pa drawing board mukuiona room yedapo yeah.

nde inu mukamapanga makani ndikutulisani ku 15 kuti nakhoza nakhoza kwa 17 Eh, zoona. Eh, ndiye 15 ndiyo okay Kukuthandi- kukuthandizani kwake munthu atafuna kuthandizani yes what do you need uh, ndanena kale kuti kutakhala ngati kunja kucha koma yeah. mwina amalawiso akhoza kuphunzira chifukwa ndinamva kuti akuti a mpinganjira akupatsani 20 million ah, nkhani imene ija mm. asanayankhe iwowo ndinamva chisoni kuti anafulumira kukayankha ku atu nation online yeah. kunena this is first, fake news sinapase a chilewe 20 million ndinazimvera chisoni chifukwa one sinapemphe kwa a mpinganjira kuti andipase 20 million okay. sinimapempha kuti mundipase chakuti chakuti okay. two ndinapitako ku banki kwawo kukaonana nawo abwana mpinganjira aja Yeah. kuti andithandize hotelo ija yeah ndipo abwana mpinganjira anandipasa hope yoti andipasa ndalama zopangira hotelo ija tinakaonana face to face okay koma sanachite Okay. anakawapasa enawo okay sono nimadabwa kuti a mpinganjira omwewo ndiye akandipase 20 million Okay. So olo nkhani imeneyi itatuluka ndikhoza kuonesani ndimakana anthu akamandifunsa ndimawauza no this is I believe this is fake, fake news. So so simunalandire 20 million. Sindinalandire kwa kwa mpinga. Iwonso analembaso pa nation online kuti sinapasa okay. A Chilewe. Ndipo I, I ndipo I had I no I had no problem. Hey, ndinali ndilibe nayoso vuto. Okay, chabwino.
Eh. Kukuthandizani munthu hata ena akutionera pano. Mm. Kutheka kuti ali mdziko muno anthu ali ndalama. Kwambiri, kwambiri.
Inu munakhala ndalama. Oh, kwambiri. Ndipo ndinathandizapo anthu. Chabwino. Eh.

boma labweresa nkhani yoti mega, mega farms yeah. mega farm jatu sikuti utenge kuti farm ikule chani chani ingofunika kuti mwina zochitika zakezo That's right. let's say ngati kuti iwe ni munda wako ungobwera ndi ka greenhouse kachi Yeah. ka greenhouse kamafuna ka investment ndithu Yeah, yeah. irrigation ya osati ungonena koma ifunikabe i- uh, investment machine ndithu. ndithu timapampu eh. solar pumps zifunika investment ndithu so zinthu ngati zimenezo kuti wakhala ndi ngati 50 million Yeah. you can do a better business So- matomatoso utha kuzala mike kumpatsa 50 million adzuka Adzuka. sapitanso ku dubai Ah, kuholiday. ah, ah, Sa- ah. sapitanso ku Iya. dubai mwina munthawi yake sindikana koma mwina munthawi chifukwa utangondiona ndikagula equipment ya ya ya ya mega farm Yeah. wati wabweranso ndikuno mamuna sakaphunziratu Chifukwa wina anati, "Ii, yango mike kukonda kudya kudya- kudyaidya Ah. kudyaidya ndi kukonda ndege ah, ah, ah, eh, am- amanena zona Amanena zona? Amanena zo- ineyo ineyo mr brian eh, ndinazimvera chisoni tafika kunoko siku lina ah, m'mbale naona ngati ma what you call this bowa mushrooms i said is this mushroom out here soya pieces what soya pieces uganiza kuti a mike afika saizi imeneyi mm. so kudyako ndiye ndimafuna ndi kudya zabwino Izona, eh. eh, moti I had a chef amene amaphika zokudya za ine chifukwa ndimafuna zinthu zanga zabwino ndanena kuti kutitu anzathu enaja amakachezera pa makona paja Izona, eh. mmakona muja Eh. sichula mowa Eh. tikupereka ulemu Eh. sono ngati a mike samapezeka mmenemuja iwo achasota nayenika kumawotchaso zomwe akuwotcha anzawo aja Izona, eh. koma kunyumba kwawo so munali ndi chefu chani eh, kumadya bwino basi Oho. eh.
akuti amayi adathawa iya uh, mundikhululukire amayi amenewo ndinabereka nawo ana ndi mayi a ana anga nde nthawi zambiri ndimakonda chita reserve comment on that issue chifukwa yoti uh, iya ngati mungandilole Br- mr brian Okay. uh, that one mundilole ndiwapase ulemu. muli limodzi simwana kuti anathawa ine nde sindikuyuza word yoti anathawa ana- chine chine koma chani? ndi- ndiye kuti tinalekana Oh, munalekana. eh, mwabwino bwino oho Eh, yeah. so you divorced yes we divorced.
Mapepala muli nawo? yes yes mapepala tinawo divorce inachitika
mutabwera ku mulanje kuno kapena tsopano mr brian ndanenatu kuti nkhani imeneyoyo Ehe. sindikuona ngati yoti tiyikambe inu Okay. mwabwera kuzafunsa kuti kodi a mike mumamva bwanji kuti inuyo mwavutika but you can confirm kuti padachitika divorce i can confirm kuti panachitika divorce Idachi- process yabwino idachitika liti divorce maybe around 2018 okay 2019 around there N- nkulakwa kunena kuti uh, your divorce was probably a result ya zimene zinakuchitikira iya ndakamba kale kuti imeneyo sindiyankha chifukwa choti ndikupereka ulemu Okay. and ndikuyeneka kupereka ndi, ndi mayi a ana anga ana angawo akula akuwasamalanso akumapita ku sukulu zabwino ndiye kuti ndiyambenso kulankhula zimenezozo ambuye mundikhululukire sindichita chi- chilungamo kuti ndikusangalaseni I, Sindiyankha I, I zimenezo. respect that. Yeah, yeah. So- koma, koma ife kwathu nkufunsa Eh, nde nde funso limenelo mukuziwa mr brian Ehe. ena akalitengera mwina nde nchifukwa ndikunena kuti ah no Tisayankhe. apase ulemu and i respect yes thanks kutoko nkhani ndayimira Eh, pomwepa eh, kutoko

ndanenatu kuti tisayankhe zimenezozo mr brian iyayi ndu- aku- kungo- kungofunsatu. iyayi iyayi Tingomali- tikumalizitsa iyo sitimaliza zimene zifani za chabe Oh, sitimaliza Eh, sa- Okay.
zimenezozo mkulu wa kuchipinda Oh, koma you can confirm kuti yo- mwa- mwanena kale Sitikukhalira limodzi. kuti munachita munachita divorce Eh. okay 2018

Wape- Yopezeka. wapezeka kale ali mprocess yopezeka iya komatu ndanenatu kuti ndili fulo tu Ehe. ndiye mukamandifunsa munitimbisa maluvu Oho. ndi- ndida- ndidabwa kwambiri Mwa- mwapeza kale kapena mu- muli mprocess yopeza ndili mprocess yopeza Okay, Ndipo- musakasaka? iya

koma mwina chifukwa cha kuwawidwa mtima mm. anadzipha yes.
ena basi they resigned to fate kuti ah, yes. basi ineyo ndathera pompano mm. chikukulimbitsani mtima because you, still, you, you, are, you are still optimistic about yes. tomorrow yes.
uh, ah, simukuda nkhawa ndakamba kale kuti yeah. chifukwa chopemphera mulungu amatilimbikisa kuti yeah. kutha kwa chuma yeah. si mathero a moyo chifukwa cha chimenecho inetu ndi munthu olalikira ndiye ndimachita zimene ndimalalikirazo yeah. ndakhala ndikumulalikira kwa yobu kwambiri yobu chifukwa yoti ineyo ndadusa mwa yobu nali olemera kwambiri chuma chinatha ndakhala pansi chilichonse ndilibe panopa ndikuchita kuthandizidwa yeah. so what i'm saying is kuti yobu zinanchitikapo zimenezo koma anachita mwayi mulungu anamubwezeresanso Yeah. nchifukwa mawu aja ndiku- mwina mukumadabwa kuti kodi chikumulimbitsa mtima ni chani Yeah. yobu wanga uja atadusa mmenemo anamu- anamubwezeresanso so inenso lero ndikusimikiza kunena kuti ndibwereranso chifukwa cha yobu ameneyo koma anandigaira mulungu nzeru za solomoni zoti ndikhoza kupanga mapulani mapulani ndi kupangidwa accept Kutiko ndizakuitananinso Mr Brian yeah. chaka chisanathe kunena kuti mapulani ndinkachita a Yobu aja zimene zanchitikira Yobu zija ndi izi wadzukanso mm. mwina nthawi imeneyo sizanena kuti mwina interview imeneyi tiye tikapangire ku Mauritius inu muzakana poona kuti akuna kaononge kawiri
tidzakapangira interview ku Mauritius eh, tidzapangire interview ku Mauritius ma waves akubwera kumatigunda kuthawa ndanena kale kuti inu abambo inu mumakonda kunjoya kwambiri zimene zimakuthani ndalama. mawu oti kukonda kunjoya denga ndimatenga tina ntina ine sindili gulu limene lijaya Oh. ndimatenga anga amodzi family kupita nawo ku holiday Okay. so kunjoya kumene kusindikhuva Eh, ndikulesedwa kukwalakwika, eh. chifukwa anthu eti timagwada nawo kumapemphera limodzi koma zikayenda tikufuna Eh, to- tipite tokha. maote Eh, tituluke si tipite bwino, toko eh. kuzikonda Yeah. ife sitizikonda ya nthawi yatichepera ndimafuna muyang'ane kamera iyo amalawi atayiwala zonse madzulo Yes. ano agwire chiti Ah, choyambira ndi chonena kuti ndipemphe inu aku parliament mwayamba kaya ndi dzulo kaya ndi lero kaya kukambirana nkhani za budget ya malawi muno Zimene mukukambiranazo sizingatheke ngati mukuwasiya ma bank awawo kuti aziwabera a Malawi mmene akuchitiramo. Mukuyeneka kulowererapo nkunena kuti enough is enough chifukwa choti ngakhale muli ku parliament ko siku lina muzatuluka kumenekoko Yeah. muzachita ritaya ndiye mapeto ake ndi muja mumati mukangotuluka ku parliament after 30 years mukuyenda mutavala ma slippers chifukwa choti mwalephera kupita ku bank kuja mukuopa interest imene mukanatha kuipanga inuyo muli mu, mu, mu parliament mmene momo Komano chifukwa choti ine ndadusa mu nyengo iyiyo, Malawians, uh, you should expect that I'm coming back. I'm at a drawing board ndikungojambula Mike sopano. is coming back. Mike is bouncing back ndikujambula ndine munthu wachikhulupiriro mutha kundiona kuti ndidakali ndi mphamvu kumva kuti Mike wagwa lero mufunsa chachitika ni chani chifukwa mukundiona kuti I'm still fresh Yeah. yes Yeah. so chifukwa cha chimenecho ndikulimba mtima kuti Musadandaule ndibwerabe katisapoteni mmene munkachitira muja mm. koma osabweresapo ndale zokolana mendo mm. abingu anandiuza kuti anthu malawi muno amaona ngati ndale nzokolana amaganiza kuti ndale ndiye kutenga chingwe kumkola nzako pa phiri paja atankapita tikuwauza kuti bwana Mike akwera galimoto yoposa yanu uh, zona yes uh, nanga tikapanga chonchi ndiye tipita ndiye amawauza kuti mm. bwanji osakagula wekha mm. abingu analibe masewero amene mm. amangomuuza munthu atakhala apa tiimbe foni ukuti umati chani iwe aya bwana ndiye mpaka mchite kundiitana iwo ali pomwepa samafuna mtima wa nsanje mm. tiyeni tikhale opanda nsanje yeah. kuti dziko la malawi tilitukule muli mapolisi ambirimbiri amene tingathe kuwapanga bwino ngati ifeyo amalawi eni a dziko lino palibe dziko limene linatukulidwa ndi anthu obwera amalawi tiyeni titukule dziko lathu ineyo ndikubwera

you are carrying yourself yes. with a lot of hope. Oh yes, hope. Kuti mawa libwera. Hope is what, what drives yeah. me. Yes. And for that I think ma mwalankhula kwa anthu ambiri mm. chifukwa zimene zachitikira inu yes. zachitikiranso ena ambiri. Ena ambiri. Koma kumadzipha nditunena kuti iyayi si mathero malawi muno suicide kukwera. Kodipo kungokhumudwa yeah. basi tawamwe chingwe yeah. wampeza mkazi wako wapanga zina chingwe Osadzipa. wampeza mamuna wako sanga ntero chingwe iyayi Osadzipa. kumalimba mtima Izona. kunena kuti ambuye muli nacho linga mm. inuyo sindidzipha mabanki amenewa
ndi ati kwenikweni mabanki awawo sindiatchula yeah. chifukwa siku linalake iwo akhoza zazana- uzazinamiza kuti timutengere mike ku court Okay. ndiye pamene zatiuza umboni umenewo
umboni muli nawo yes Maku- makalata onse amene manena kuti kutenga loan ya 100 million kundiuza kuti ngongole yakwana 1 billion Yeah. ndili nawo Okay. kunena kuti mike wabweresa kalata yoti afuna ombole property yake banki nkupitizabe kukagulisa unena kuti sanalembepo siku logulisira ndili nawo makalata amenewo sikuti nkunena nkhambakamwa chabe ayi ndanenapo kuti ambiri siolephera koma chita kulepheresedwa Yeah. yes So simwa- ine- simwatchula. i- ine ah, sindatchula powapasa ulemu Okay. koma siku limenelo Iwowo mmene ndikuteromu akudziwa kuti ah, nkhondo ilipobe tikafika ku Mauritius ku Mo- ku Mozambique amati aluta continua Yeah. eh, nkhondo ilipobe ndikufuna ndikuyamikeni kachiwirinso Tathokoza. makamaka chifukwa chotilandira kuno ku mulanje Zikomo kwambiri. And ife m'malo mwa times television Yes. tikukufunirani zabwino zonse Zikomo kwambiri. And we are optimistic very optimistic Zamawa. remain so Yeah, zamawa. ndipo inuyonso ndikufunirani zabwino chifukwa choti m'malawi muno muli anthu amene akuchita bwino koma munasankha kukalankhula ndi Mike amene akutchedwa olephera I don't think, I don't think ndinu olephera ah, mmene mu- akuganizira mungopezera mphamvu. mmene akuganizira Kuti Malawi nde- wachi. ndege ikamakanyamuka sima imatenga mphamvu iwo sakudziwa Ndiona iwo kuti mungote- sakudziwa mungotengera mphamvu. iwo sakudziwa kuti Tikuyamikeni kutengera kwambiri, mphamvu.
Uncle Mike. tathokoza kwambiri Tathokoza achimene athu kwambiri. zikomo kwambiri pamene Mr. Brian. panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive I was privileged kukhala ndi bambo Mike Chilewe amene adali ndi kampani ya Mike's Trading. Ine ndi Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Mulanje kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.